Trí, dó, haon, náid, beo. Dia dhaoibh, seo Brian ag léamh na nuaíochta as Meiriceá. Inniu Dé Máirt an ceathrú lá fichead mí na Samhna dhá mhíle is a cúig déag. Seachtain lá Altaithe, agus guím Lá Altaithe deas ar gach éinne dá réir. Sé an scéal mór inniu i ndáiríre ná scéal idirnáisiúnta. sin go bhfuil an Tuirc, mar dhea, mar déarfainn gurb é Meiriceá é, a chuir scairdeitleán de chuid na Rúise anuas i gceantar na Tuirce, na Siria. Agus ar ndóigh tá Vladimir Putin fíochta agus tá clamhsán agus tabhairt amach ach déarfainn, bhuel cá bhfios céard atá ar siúl sa cheantar sin ach déarfainn go bhfuil uimhir a haon Daesh breá sásta go bhfuil na tíortha Iartharacha, más tír Iartharach í an Rúis, ag troid le chéile seachas a bheith ag troid in aghaidh Daesh. Go cinnte, bhuel, déarfainn go raibh. Yalta éigin idir na tíortha cheana féin ag socrú todhchaí na tíre agus nach bhfuil muide ar an eolas faoi, ach sin scéal eile. Tá an comhlacht Pfizer, tar éis tabhairt le fios go bhfuil siad ag bogadh a gceanncheathrú go hÉirinn as Meiriceá agus tá Príomhfheidhmeannach Pfizer, Scott Read, ní hea, Ian Read, Read, Albanach, ag tabhairt le fios gur ar leas na Stát Aontaithe atá an bogadh seo, mar ós rud é nach mbeidh Pfizer ag íoc an méid sin cánach níos mó, beidh siad in ann an t-airgead breise sin a chaitheamh ar earraí agus postannaí Meiriceánacha. A leithéid de mhí-ionracas níor chuala mé riamh. Cibé, tháinig an bogadh seo as cumasc. Tá Pfizer tar éis cumascú le Allergan, a dhéanann Botox in Éirinn, agus mar gheall ar an gcumasc, cumasc, tá siad ag bogadh go hÉirinn, áit a mbeidh siad ag íoc níos lú cánach. Teachtaireacht iontach, sa chiall Bhéarlach den fhocal, a bhí sa mhéid a dúirt Ian Reid leis an Teach Bán, go mbeadh an bogadh seo ar leas Mheiriceá. Tá an dá chomhlacht ag socrú an mhargaidh ar fiú 152 míle milliún dollar é le roinnt laethanta anuas. Sin é an scéal sin. Tá scéal faoi dhídeanaithe Siriacha ag bogadh go Meiriceá as an tSiria, tosaíonn an scéal le cur síos ar theaghlach in Homs, an chathair cathréabtha i dtuaisceart Syria agus ina bhfuil imreas seicteach ag téaltú trasna tírdhreach na tíre le tamall anuas. Cibé, sa bhliain 2011 rinne siad cinneadh brónach, go bhfágfadh siad a dtír dhúchais agus go raghadh siad go háit eile. Phacáil siad a málaí gan ach athrú amháin éadaí iontu. D'fhostaigh siad taxi. Bhuel, thóg siad bus go Damascus, d'fhostaigh siad taxi chun iad a thógáil go fáilí trasna an teorainn isteach sa Siordáin, agus ar feadh tamaillín tháinig siad le airgead beag chun bia a thuilleamh. agus ag lorg stádas dídine go práinneach ó na Náisiúin Aontaithe. Sa deireadh, tugadh cead dóibh dul go Meiriceá agus tá cónaí orthu in Michigan anois. Scéal uimhir a trí, An Bhruiséil. Don tríú lá as a chéile tá an Bhruiséil cloíte ag an mbagairt sceimhlitheoireachta seo. Bheadh Dé Luain ina ghnáthlá don Bhruiséil de ghnáth, ach fanann sé dúnta Dé Luain na seachtaine seo. Gach rud dúnta, na scoileanna, na miúsaemanna, oifigí rialtais, iompar poiblí, margaí, siopaí, gach rud. Ach fós féin, tá rialtas na Beilge ag rá leis an bpobal go bhfuil sé ceart go leor dul amach. Deir áitritheoirí an Bhruiséil gur gialla iad do thoscaí slándála na cathrach, mar caithfidh siad gnáis laethúla a athrú. Scéal uimhir a ceathair, agus ní bhíonn ceithre scéal agam inniu mar mhaithe le scéal na tuaisce. Tá an Fhrainc tar éis forógra práinne a fhógairt, ag spreagadh dianphóilíneacht, agus go fóill ní raibh mórán beart agóide in aghaidh seo, is cosúil go bhfuil pobal na Fraince sásta go leor leis na cumhachtaí éigeandála seo atá ag an rialtas. Fud fad na Fraince, ó Toulouse sa deisceart go Páras sa tuaisceart agus lastall de tá na póilíní ag briseadh síos doirse, ag déanamh cuardach gan bharántas, ag ceistiú.

Agus fós níltear cinnte an bhfuil an Fhrainc críochnaithe nó nach bhfuil. Bhuel, sin iad na scéalta móra ón New York Times inniu Dé Máirt an 4ú lá fichead mí na Samhna 2015 agus fágfaidh mé sibh go ceann tamaillín mar sin. Guím lá maith oraibh agus beannacht Dé oraibh go léir. Bainigí sult as Lá Altaithe an tseachtain seo. Slán tamaillín.